Moni, ndine Jack. Nde kwachitika nkhani yomvetsa chisoni kwambiri yapangika Saturday pa 12 April 2025 ku Likoma. Akuti zomwe zinachitika m'bandakucha anthu ananyamuka amafuna kuti akakwere sitima kapena ndinene kuti boti ya MV Chilembwe koma zomwe zachitika zonena kuti akuti botiyo simaka- sifika padoko penipeni kuti anthu akwere amachita kukwera timaboti ting'onoting'ono kupita kuti akakwere sitimayo chifukwa chonena kuti akuti akukonza pamalo ponena kuti sitimayo izitani izitha kukayima bwinobwino anthu adzikwerera pamenepo zikadali mkati akuti akonza 95% akonza angotsala pang'ono kuti amalize nde pakali pano anthu amakwera maboti ang'onoang'ono maboti kuti azipita pamene pali chani pamene pali sitimapo nde akuti usiku uwu anthu okwana 30 anakwera kaboti ka private konena kuti munthu wina amapanga ka business kake kameneko kumatenga anthu kumapitisa kumeneko botiyo inali yaying'ono kwambiri nde inakhala kuti yanyamula anthu ambiri yachita overload anthu 30 samayenera kukwera kaboti kamenekoko koma anthu onsewo anadzadza kunyamuka kuti akutani akupita kukakwera MV Chilembwe ija nde akuti itanyamuka ili mkati ili munjira mayi wina akuti anachita notisi anaona kunena kuti mukulowa madzi kunakhala ngati kuti pali bowo mubotimo iyi ndi ripoti yonena kuti a- akunena kuti munthu amene anali mbotimo akuti ndi zomwe zinachitika akuti anaona kuti mukulowa madzi nde anamuuza amene amayendesa botiyo kunena kuti mukulowa madzi tiye tibwerere chifukwa mwina itani imira koma munthu ananena kuti ayi osadandaula ndiyendetsa nsangansanga ndiyendetsa nsangansanga tikafika pachani pa MV Chilembwepo anthu aja nkupitirira mpameneno chani madzi aja achuluka plus kunena kuti boti yadzadza weti mpamene boti yatembenuzika anthu nkugwera m'madzi nde pali ma version awiri ina yomwe yalembedwa ngati official report akunenadi kuti anthu odi anadzadzamo anachuluka mbotiyo inali yaying'ono koma pan- ndi- panabwera mafunde nde chifukwa cha mafunde kuti anakhala ngati ayikanka nde boti yonena kuti yadzadza kale inatembenuzika nde pali ma version awiri amenewo sindikudziwa kuti yeniyeni ndi itiyo koma chachikulu chomwe chikudziwika nchoti botiyo sinali yoyenerera kunyamula anthu onsewo nde akuti yatani boti yamira anthu ali momwemo anthu anathamanga akuti kunabwera masoja kunabwera madaiva komanso anthu am'mudzi anapanga liwiro anapanga changu kuti akathandizepo anthu koma tsoka ilo anthu 11 amwalira akuti akuti azimayi 6 mwana mmodzi ndi azibambo 4 anthu ena 21 apulumutsidwa nde nkhani yomvetsa chisoni kwambiri nkhani yowawa yokhudza chifukwa anthu ataya miyoyo yawo munjira ngati imeneyoyo eti ngozi ndi zoopsa kwambiri ndipo kwinako sitingachulukitse zonena tingokhulupirira kunena kuti zomwe akukonzazo zikonzedwe msanga kuti anthu adzitha kutani anthu adzitha kukakwera sitimayo bwinobwino kuchotsa ma risk ngati amenewawa komanso koza kungonena kuti anthu amene apanga mabizinesi otenga anthu kumakasiya ku boti ayesetse kuti adzipanga service maboti awowo komanso azinyamula anthu oyenerera asamapange overload kupewa ngati zinthu zizi eti kuti apapatu basi miyoyo yatani yapita ndiye apo tingopepesa kwambiri kwa onse omwe afedwa nkhani yowawa kwambiri malawi yataya anthu awo zikomo kwambiri